biafra kwenu biafra kwenu biafra kwenu biafra kwezuonu ọ mụ bụ his royal majesty eze ndị igbo south africa obi of obi ndị eze anụ eyi agụ anọkwa m na be m na anambra steeti n'ọka were na-agwa unu okwu a biko biafra ya mara ụnụ mma eastern security ya mara ụnụ mma maazị nnamdi kanu ya mara ụnụ mma ya mara gị mma ipob family ya mara gị ụnụ mma ugm ya mara ụnụ mma ọ bịara egbu ndị igbo ọ bịara egbu ndị biafra gbuo onwe ya aṅụọ m iyi na ọfọ na ọ ma-adịrị onye na-egbu ndị igbo mma ọ ma-adịrị onye na-egbu onye biafra mma m wee sị ee biafra ga-abịa anyị ga-enwe referendum biafra ga-abịa anyị enwego biafra anyị enwego biafra na eke anyị enwego biafra na oye anyị enwego biafra na afọ anyị enwego biafra na nkwọ mụ bụ eze ndị igbo south africa aka ji ọfọ ndị Igbo niile gburugburu eze ndị Igbo Biafra eze na-enweghị satifiketi ejighị satifiketi achị ọchị so m kwusịa ị je mara satifiketi ị na-ana ihe m ji bụ ọfọ ọfọ m bụ satifiketi ị chọọ ịnara satifiketi bịa buru ọfọ ndị mbụ na ndị egede ọfọ arụsị ji ọfọ e ji agọzi arụsị ị bịa buru ihe m na-ekwu bụ na ọ ga-adịrị Biafra mma ọ ga-adịrị ndị Igbo mma agọzie m ndị Biafra nọ na mpaghara ụwa niile agọzie m ndị Igbo niile nọ na mpaghara ụwa niile so unu unu jebe unu ga-ejeru unu laba unu ga-alaru agọzie m ndị eastern security niile gọzie UGM ihe ọbụla unu na-eme UGM ama m na ọ ndị mmụọ ka unu bụ o nwerọ onye ma onye unu bụ ebe unu nọ na-anụ ọgụ na-eme avenge innocent souls ndị amị gburu ndị polisi gburu nigerian police nigerian army nigerian air force ndị niile ha gburu ndị eastern governors niile gburu ee ndị leaders ndị igbo niile gburu unu mebe unu jee mebe ha jee chụba ha tisasịba na ebe niile na nna nna ha so unu n'azụ ndị ichie so unu n'azụ ala biafra so unu n'azụ ala ndị igbo so unu n'azụ arụsị niile dị n'ala igbo so unu n'azụ chukwu bi n'igwe chukwu okike abịama obiribe ọgada ọgaranya ngadanga mgbọ eji agba enyi oji ogwe aka dị ike etiwa mkpara ala ili o so unu n'azụ m wee sị ya gọzibe unu ka unu nụba ọgụ anyị ga-enwe independent anyị ga-enwe biafra burunụ agha jekwube ndị saboteurs anyị burunụ agha jekwube ndị governors na-ekweghị ekwe na biafra unu buru agha jekwube ha ha jee laa abuja chee chọba ha nọzi n'ala igbo ndị na-asọpọtụ ndị fulani herdsmen fulani herdsmen gbuo rie isi ha ndị si na egbuo onye fulani ofu onye nye 500,000 naira dịka eh, gọvanọ Willie Obiano kwuru ndị Anambra na-egbu isisi ego ole ka ọ na-enye ha okwu ekwuru okwu arụ ego ọbara ego ndị Fulani herdsmen ndị Fulani herdsmen ama nọ na ala anyị again ana m agba ndị UGM ume na-agba ndị IPOB ume na-agba ndị Eastern Security ume nụbanụ ọgụ defend benụ ala anyị chukwu gọzie maazị nnamdi kanu chukwu okike abịama chukwu ndị mbụ na ndị egede chukwu ndị mmiri ndị enu ndị ana chukwu ndị igbo ha dube gị chebe gị ala igbo chebe gị dube gị ala be nna gị dube gị chebe gị nna nna gị ha dube gị chebe gị ị ga-enwe biafra biafra ga-abịa n'iru gị bịa n'iru ụmụ gị biafra ga-abịa n'iru ndị ipob family biafra ga-abịa n'iru ndị eastern security biafra ga-abịa n'iru ndị mmụọ bụ unknown gunmen UGM ndị anyị na-amarọ ndị ha bụ ndị egburu ha egbu nwụrụ anwụ na-anụ ọgụ unu binie ọgụ jebe ọgụ buru ọgụ jekwube ndị Eastern Governors anyị adị ekwe ekwe bụ saboteur unu binie ọgụ jebe ọgụ jekwube ndị e, e, Igbo leaders anyị Biafra leaders anyị adị ekwe na Biafra unu buru ọgụ jekwube harlot Lauretta Onochie na-ekweghị na biafra maka na ọ ga-anwụ bifo biafra abịa unu buru ọgụ jekwube ha unu buru ọgụ jekwube ndị amị bịa naijiria bụ boko haram enweghịzikwa ezigbo ndị amị enweghịzi ezigbo ndị amị ee enweghị ezigbo ndị be ndị amị n'ala igbo enweghị ezigbo ndị amị na naijiria again ndị niile bụ ndị amị ndị niile bụ ndị amị polisi air force navy bu ak-47 nọcha n'ime ọhịa abụ ma na ma na streeti n'ime biafra land ha bụ boko haram ha bụ fulani herdsmen ha bụ bandits ọ gọọmenti prezident Muhammadu Buhari bunyere ha egbe na mma sị ha jee gbube ndị Igbo gbube ndị middle belt gbube ndị Yoruba ala Yoruba rie isi ha ala ndị middle belt rie isi ha ala Biafra rie isi ha ala Igbo rie isi ha ha ga-anwụ ha agaghị adị ndụ anyị enwe Biafra m wee na-asị nwa onwe m na-ekwu okwu a na-asị ọ bịara egbu m gbuo onwe na eke ọ bịara egbu m gbuo onwe na oye ọ bịara egbu m gbuo onwe na afọ ọ bịara egbu m gbuo onwe na nkwọ onye ọbụla na-eche maka m ya were ala zere mmiri egbe enigwe gbagbuo ya ee eh? god of thunder fire that person to die forever god of thunder fire that person to die unwoefully our ancestors visit that person and swallow that person all the shrine in igbo land in the biafra land fight for our justice our ancestors fight for our justice arise and fight the justice of biafra the justice of Ndi Igbo, the justice of 5 million people that they have killed during the time of His Royal Majesty Ikemba Ojukwu

ndị eze niile nọ n'ala igbo dọkaanụ satifiketi unu buru ọfọ kwue na eziokwu unu dọkaa satifiketi unu buru ọfọ na-akụ ọfọ unu n'ala na-ekwu eziokwu enwere gọvanọ ga-eri oke gị o mee ya ọ nwụrụ onweghị lidas ma ndị ọha na eze ma a sị ebube agụ ma ọ bụ ebube atụrụ ebube mgbere enweghị ihe ha ga-eme ndị biafra ebe ọ bụla unu nọ na biko tụbanụ ego ka anyị nwere n'onwe anyị anyị enwerego n'onwe anyị na mmụọ ka ọ nọ ka ọ pụta ihe ee m wee na-asị ralph uwazuruike na kpụzie enu imekwere n'okenye ị tọrọ maazị nnamdị kanụ i nweghị sensi o nwere chukwu akpọọ gị n'ọlụ ị na-achọ biafra n'anụ arụ ọ ya kpatara i ji eje anara bribe eri ọ ya kpatara i ji kwuo na ị na-ekene abụ ndị mmadụ leenụ ụdị moto nọ na be gị a freedom fighter nelson mandela of south africa fightịrị apartheid na ndị ọzọ walter sisulu ha ee eh? winnie mandela hasa about sulu ha ebutere e, e ha ego one Govan Mbeki ha ebutere ego one ha nwere one gị isi sizi anyị ebe unogu ihere mekere gị Ralph Uwazuruike ị bụghị freedom fighter ị bụ a kidnapper ị bụ a saboteur ị na-asọ gunmen visit gị wee UGM wee visit gị anywhere asị ka ị na-atụ eho you are lie why must an old person like you lie why are you lie what do your children would you say What are you teaching your children if you can stand up in public and start a lie against Mazen Namdo Kano, against IPOP family, against Eastern security? in support of governors, governor, eastern governors, in support of uh, Igbo leaders or Biafran leaders, Ohaneze ndị Igbo, Ohaneze ndị oshi na ama. Eh? Ewezuga World Igbo Congress, ewezuga World Igbo Congress, all over the world ọ bụrụ otu e si nara anyị ala nna nna anyị World Igbo Congress chukwu nọnyere ụnụ chukwu gbaa unu ume ndị mbụ na ndị egede nọnyere ụnụ ụnụ ama anwụ ọnwụ ike ụnụ ama anwụ ọnwụ mberede ụnụ ga-azụ ụmụ ụnụ ụmụ ụnụ azụọ ụnụ Biafra ga-abịa n'iru ụnụ ala anyị ama enyi abara n'aka ndị Fulani kama ndị Fulani ga-anara ndị Biafra ala ha anyị anara ha nke ha anyị dị ike anyị bụ warrior anyị bụ ọfọ na ogu ọdịnala dị n'igbo ga-egbusisi ha ọdịnala dị na biafra ga-egbusisi ha ihe ndị eze anyị ada ejighị ekwu eziokwu ha na-eji eburu ike dị na china na india na-ekwugheri na-eji efe mmiri china na-eji efe mmiri india hapụzie omenala nna ha na-abara otu dị iche iche ha adị ekwuzi okwu eziokwu na-atụzi asị because ha buru ọfọ tụọ asị ọfọ tigbuo ha ọsọ ọsọ mụnwa ga-ekwu eziokwu because ihe m ji bụ ọfọ ihe m ji bụ aka ji ọfọ ana m ekwu eziokwu o nwere ife ga-emenụ onye na-atụrụ m osisi nye m osisi bụ ndị governors nye m osisi ndị bụ Ohaneze na-atụ nkwe egbe enugwe n'isi m egbe enugwe visit ya bịara ha ọrịrị gbagbusie ha ụbịam so ha uke so ha ụchụ so ha ọbịara egbu m na eke gbuo onwe ọbịara egbu m na afọ gbuo onwe ọbịara egbu m na nkwọ gbuo onwe ọbịara egbu m na orie gbuo onwe ee isi na isi na awa na aja su were ghi ndị isi ndị governors isi ndị governors eastern eh, Nige- eastern eastern eastern eastern governors eastern leaders si were isi ha chụọ aja ka oye ife a na-eme oye ife a na-eme ihe onwe isi e bere isi ha were tụkpute isi ha ka e wee gwa Ikonso na ha bụ ndị ara mad people everywhere ee eh? a sị m na ọ ma adịrị ụnụ mma Ralph Uwazuruike na kpuo ị bụrọ a freedom fighter ị bụ a saboteur ndị unknown gunmen visit be ndị saboteurs pharisees hooligans gangsters onye ọbụla bụ saboteur chụsụpụ ya n'igbo land ndị igbo jikọọ na ọnụ kezi ka ị ga-eji wee fụ n'anya ihe na-eme n'ugwu awụsa eje na-negotiate with ndị fulani bandit na-enye ha egbe na-ebu ha billion billions fa na-eri na-egbu ndị igbo ndị gọvanọ eastern governors anyị ọ na-eje na-agbara ndị fulani odibo maka na mmanụ ọkwa mmanụ nke a kee ka ị ga-eji agbara ndị fulani odibo na ihe nke gị na ihe nke gị ka ị na-eji agba odibo mmanụ ndị naijiria na-amị wụ mmanụ ndị biafra ihe niile ndị e, dị n'ala biafra bụ ndị fulani na-eri wụ ihe ndị biafra ị jekwa na-agbara ha odibo na-anara ego ihere mee ụnụ ala tigbuo ụnụ ọdịnala be nna anyị tigbuo ụnụ ala biafra tigbuo ụnụ tigbuo ụmụ ụmụ ụnụ ala be nna nna ha tigbuo ụnụ tigbuo ụmụ ụmụ ụnụ unu ga-akpata ego a unu ama eri eri ka abba kyari abba kyari kwopụta n'ego anyị o riziri eri ọ nwụrụ mgbe ya bịa rie ego otu a ka ọ ga-adị ụnụ one by one ee bilienụ ndị police niile ndị biafra niile nọ na police resign ndị army niile nọ na naijiria resign air force niile nọ na naijiria resign unu ejezi na-egbu onwe unu na sambisa bụ forest unu eje na-egbuzi ndị igbo onye army na-egbu onye igbo ya adịkwara na mma onye police na-egbu onye igbo ya adịkwara na mma nwa na eke na oye na afọ na nkwọ asụọ m ụnụ ọfọ wee ṅụọ iyi ṅụọ iyi na eke ṅụọ iyi na orie ṅụọ iyi na afọ ṅụọ iyi na nkwọ wee sụọ ya na ana sị ọfọ tigbuo ụnụ etie m ọfọ na ana ya tigbuo ụnụ na eke ya tigbuo ụnụ n'oye ya tigbuo ụnụ na afọ ya tigbuo ụnụ na nkwọ ndị na-ebido emegide ndị igbo ndị na-emegide emegide ana aṅụọ m iyi na ọfọ ụnụ ama adị ndụ ka nka ya ọma m ebe eru ụnụ aka anyị ga-enwe biafra biafra abịago maazị nnamdị kanu jisi ike n'ọlụ saboteur gị ana ejidego ha ndị mbụ na ndị egere ejidego ha ala ejidego ndị eastern governors anyị anyị enwego biafra anyị enwego biafra biafra anyị enwego independent celebrate bezie na ebe ọbụla ụnụ nọ na anyị enwego biafra anyị enwego biafra biafra independent abịago biafra independent is for real is for real is for real maazị nnamdị kanụ ndị nna nna anyị sị m gwa gị gaba n'iru ndị mbụ na ndị egere sị m gwa gị gaba n'iru o nwere ife na-eme gịnụ o nwere ife na-eme ụmụ gị o nweghị ife na-eme your family nne gị nna gị nọ n'ọlụ iko nsọ nọ n'ọlụ ndị mbụ na ndị egede nọ n'ọlụ ala igbo nọ n'ọlụ ala biafra nọ n'ọlụ jeni nụba ọgụ nọtani ndị niile nọ na mba ụwa nọtani join ya ọgụ m wee na-enyekwa advice ka ndị biafra niile nọ na mba ụwa jee protest na everywhere one week jeni protest hapụ na ọrụ na alụ pụtanụ na igurube jeni protest ndị biafra nọ all over the world jeni go and protest our freedom all the biafra around the whole world go out and leave your job for one week give it

god bless you wherever you are hearing my voice chukwu okike abịama gọzie gị dube gị chebe gị agọzie m ndị ungun known men agba m unu ume nụmanụ ọgụ eastern security nụmanụ ọgụ ipob family nụmanụ ọgụ ofu obi ofu obi ofu obi one love nụmanụ ọgụ enwe ihe na-eme unu a na-agba unu egbe unu a na-abịa anụ a na-agba egbe ọ na-ata ahịhịa o ji ntanta mma asụ ọhịa oke mmụọ bụ chukwu okike abịama nọnyere unu nụbanụ ọgụ nwee ife na-emeri unu emerigo unu emerigo na eke unu emerigo na afọ agọzie m unu asụgo m ha ọfọ n'isi mụ onwe m bụ aka ji ọfọ ndị igbo agọzie unu ya dịrị unu mma na eke na oye na afọ na nkwọ ise ise ise